osisi ọbụla gburu mmadụ n'anya achọghị ya ndụ nke a dị ka igwe ọgụ n'ụkwụ na ụlọ ọrụ ntị adịkwa Nọbat na nwunye ya na-ehi ụra abalị aka ewee kụọ n'ọnụ ụzọ nwunye Nọbat ewee gaa tụpụ ụzọ ka ọ mara onye dị ihe ahụ ihe ọ hụziri bụ nwoke ji egbe chido ya n'ihu nwunye Nọbat wee tie mkpu n'oke olu Nọbat di ya esi n'elu akwa kulie pụta ka ọ mara ihe na-eme ka Nọbat pụtara otu onye yi efe ndị uwe ojii ewee si n'akụkụ pụta tinye nwunye ya ịga n'aka kama ọ ga-etinye onye ahụ bu egbe ya bụ ịga n'aka Nọbat ana-ajụ gịnị na-eme a kpọrọ nwunye Nọbat tinye n'ụgbọala ha buru bịa Nọbat wee sonye ha n'ime ụgbọala ahụ a nyara ha pụwa ha gaa n'ụlọ onye ọzọ bikwa ebe ahụ onye a bụ nwoke ha kpọrọkwa ya tinye n'ụgbọala ahụ kpọrọ ha niile gawa na station mgbe ha rutere n'ụlọ ndị uwe ojii ka obi lọtụrụ Nọbat o wee mara na ndị a bụ ndị uwe ojii na ọ bụghị ndị ya chere ọ marazie leruo anya ọ bụrụ na onye ahụ bu egbe bụ hensboy hensboy bụ street boy bi n'ogbe ha ọ dị rugged oge ọbụla ị hụrụ ya anwụrụ dị ya n'ọnụ ebe ọbụla a na-alụ ọgụ a na-ahụ ya Nọbat gawa n'ụzọ hụ hensboy ọ bụrụ na ego dị ya n'aka ọ ga-achọrọ ya Hezbọy ejiri ya hụ ya n'anya Nọbat wee na-ajụ gịnị na-eme Hezbọy wee mepee ọnụ wee na-akọ ihe juru nkịta anya tupu Nọbat aga obodo oyibo ọ hụrụ nwunye ya n'anya n'agbanyeghị na ọ na-enye nwunye ya ihe niile mana nwunye ya na-akpọ ex ya ya bụ ochie enyi ya nwoke ọ na-abụ ọ kpọọ ochie enyi ya nwoke ọ na-ewe Nọbat iwe nwunye ya sị ya we are just friends na m lụzi di a pụtara ex m bụ onye iro m ọ bụ ọ kpọọ n'ekwentị ọ bụ m azana anyị a na-ese okwu Nọbat agba nkịtị o were ya na ex nwunye ya bụ ezigbo mmadụ Nọbat emegide nweta visa gaa obodo oyibo ọ nọ n'ebe ahụ na-ezitere nwunye ya ihe nwee olileanya na ọ ga-akpọbata nwunye ya ebe ahụ n'otu ụbọchị ọ na-abụ o zitere nwunye ya ihe nwunye ya were ihe ahụ nye ex ya o zitere ya ego o kee ya abụọ nye ex ya o megide chọtara ex ya ụlọ n'ebe o bi ex ya na-agazi oge ọbụla na-aga ahụ ya oge ụfọdụ o hie ehie na otu izu ụka ndị mmadụ ana-akọgharị ha ka ihe ndị a na-eme hezboi hụchara ha o wute ya na Nọbat anọghị nso nwunye Nọbat bụ azụ anụ ụka ọ maghị onye nwụrụ n'ụzọ ya na-atụ ihe dị ya mma ka ọ na-eme ọ na-abụ Nọbat na-emere nwunye ya nwunye ya na-emere onye dị ya mma maka a na-emere nwaanyị nwaanyị na-emere onye masịrị ya Nọbat anọọ n'ala bekee afọ atọ o wee kpebie na ọ ga-aga ịhụ nwunye ya ka ọ kpọbata ya n'ebe ahụ ka ha abụọ sorozie biri n'ala bekee ụbọchị ahụ ọ bataruru ụlọ ya na hezbọị hụchara n'ụzọ o were ihe machi hezbọị ya akpa hezbọị akpọọ ya deede daalụ sị ya na e mesịa na o nwere ihe ọ ga-akọrọ ya gbasara nwunye ya Nọbat sị ya na nsogbu adịghị ha abụọ apụwa n'echi ya ha abụọ ji wee hụcha nwunye Nọbat na enyi ya nwoke were chọrọ Hezbọị wee gaa wee nye ya ukwu ego sị ya gbagbuo Nọbat ọ sị ha na nsogbu adịa nwunye Nọbat agwa Hezbọị na ọ bụrụ na di ya lakpuwe na ya ga-akpọ ya n'ekwentị ka ọ bịa dịka onye ohi bịa gbagbuo ya Hezbọị sị ha nsogbu adịa ha alawa Hezbọị wee nọrọ wee na-eche ihe a kedu ihe ọjọọ nwaanyị a ga-asị Nọbat mere ya wee kulie gaa n'ụlọ ndị uwe ojii wee kọrọ ndị uwe ojii ihe niile ndị uwe ojii mmadụ ole na ole wee soro ya wee gaa n'abalị ahụ ka ha nọ ebe ahụ nwunye Nọbat wee kpọọ ya n'ekwentị Hezbọị etinye ya na loudspeaker tinyekwa ya na voice recording ndị uwe ojii ewee nụ ihe nwaanyị a kwuru ha ewee sị ya kụọ aka n'ụzọ na ọ bụzi aka ahụ ọ kụrụ n'ụzọ ka nwunye ya pụtara ka ọ gwa ya ka o esi wee gaa agbagbu ya tupu ya ewee tụtọ ya egbe na ya bụzi ihe ahụ mere n'abalị ahụ Norbert eghebe ọnụ oghe ndị uwe ojii wee tinye Norbert call recording ahụ o wee bụrụ na olu ahụ bụ olu nwunye ya agụgọ adịzie ya nwunye ya ekpudo ihu n'ala maka na ọ na-abụ ikpe ma ọnụ agba ehuru o wee bụrụ ka onye Norbert na-ata abụ n'obi si ata abụ kpọ ya anya e wee jụọ nwunye Norbert na enyi ya nwoke ha sị na ha chọrọ ha gbuo ya ha ewesịrị ego ya na ihe niile o nwere gaa na mba ọzọ bido ndụ n'isi a jụọ ya o nwere ihe ọjọọ nwoke a mere unu ha sị mba na ọ bụ ihe nchaba chabara ha anya a kpụrụ ha abụọ wụba n'ụlọ mkpọrọ Norbert akpọrọ Hezbọy jụọ ya ọtụtụ ihe gbasara ya ọ bụ oge ahụ ka ọ chọpụtara na ọnọdụ tinyere Hezbọy n'ọnọdụ ahụ na ọ bụghị ajọ mmadụ kama ejiji ya na etu o si akpa agwa mere ya ọ dịzie ka ọ bụ ajọ mmadụ o wee gbanwee ndụ Hezbọị wee ruo taa Hezbọị anaghị eji Norbert egwu egwu ihe ọ na-akpọ ya deede deede ọ gịnwa mere m ihe m bụ taa aga m echefu gị gee m ntị ọ bụghịkwa ex niile dị njọ mana nwunye gị ma ọ bụ di gị tọ na-akọ akụkọ ex ya ha abụọ ka na-akpa n'ekwentị ị jụọ ya ọ sị gị na ex ya abụghị onye iro ya we are just friends hiekwa asaa n'anya mụrụkwa anya maka oke anaghị erikwu ihe onye mụ anya ekwekwara ka otu mkpụrụ akwụkwọ ifunahụ gị n'ọkụ mmadụ ibe gị narakpara gụ narahụọ ọkachasị ma ọ bụrụ ị lụrụ onye kpa nwa n'aka ụfọdụ n'ime ndị a anaghị echefukwa ex ha mana ị sịkwa na o nweghị ihe o mere mgbe o menwezie ka ị ga-ama na ụkwara na-akwa enwe na-akwakwa osisi ọ nọ n'elu ya ntị adịkwa ya gazie